alisilamɛya ka foli ye an bɛ barika da masa rahamani ye min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn kan bi an ye an ka ustaziba dɔ wele ka na an bɛna kuma walanda belebele kan an b'a fɔ walanda min ma alahu taala ye bonya ani jɔyɔrɔ ani hayiba min n'a y'a di muso ma silamɛya yɛrɛ ye mun f'o la musoya yɛrɛ ye mun ye muso yɛrɛ ye mun ye insha Allah bi an bɛna walanda an bɛna sigi o kan Ustaz Yakubu Dukure mhm. salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu yala silamɛya yɛrɛ bɛ muso ye cogo di mhm. ani a ye bonya jumɛn kan eh, silamɛya ye muso bonya de bonya la i t'a ye diinɛ si kɔnɔ ni debaw daminɛna diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ san o san e b'a ye kuranɛ aya min nana sura kunturu k'a tɔgɔ da muso la suratu nisa i t'o ye kitabu si kɔnɔ livre sura jamanjanba k'a bɛɛ di muso ma k'a tɔgɔ da muso la donc silamɛya ye jɔyɔrɔba de di silam muso ma kuranɛ kɔnɔ ani ala kira ka sunna la an bɛ livre diinɛ wɛrɛw ka livre dayɛlɛ k'a filɛ bon an bɛ taa sɔrɔ u ni muso ka jan ɲɔgɔn na muso bɛ silamɛya kɔnɔ cogo min na an'u ka jan comme an k'o lɔn diinɛw bɛ yen muso yɛrɛ tɛ kuma u ka bato yɔrɔ la fɔlɔ i b'i de de cɛw de bɛ kuma mais mun na muso tɛ kuma bon ko ka ca ko ka ca ala ka limaniya d'an ma bon muso yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye a cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn dafa de u tɛ se ka ɲa ɲɔgɔn kɔ abada ala ye kuran ani kanu ni secret dɔ de bila cɛ ni muso cɛ n'i y'a filɛ kabako dan don a fila si tɛ se ka ɲa ɲɔgɔn kɔ hali annabi tɛ se ka ɲa muso kɔ ka muso furu annabi fanba bɛɛ ye muso furu o waliyu fanba bɛɛ ye muso furu sahaba fanba bɛɛ ye muso furu mɔgɔ si tɛ k'i ka bon muso furuli ma wa muso fana tɛ k'i bɛ se ka ɲa cɛ kɔ bon kanu min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala kelen pe de lɔn donc kuma surunman ɲɛ bɛ dɔrɔn olu de ye ɲɔgɔn dafalan ye u se ka taa ɲɔgɔn kɔ an fa adama dara yɔrɔ min dɔrɔn ala ye an bamuso hawa da k'o bil'a dafɛ k'a bɔ ɲɛnafin na mun na parce que ala t'a fɛ k'a kelen ye fɛn bɛɛ ye fila fila de inna kulla shay'in khalaqna zawjayn an adam fa adam dara dɔrɔn a ye an ba hawa da a ɲa lara hawa kan dɔrɔn o yɛrɛ alijana kɔni ka di mais a k'an ba hawa y'a dafɛ o ye alijana yɛrɛ ye min yɛrɛ ka d'a fila la mɔgɔ t'a lɔn ala ka limaniya d'an ma o y'o kuma surunman ye Ustaz Sheikh Yakubu Dukure an b'a fɔ ko cɛ ni muso bɛɛ ka kan yala silamɛya bɛ sɔn kuma in ma wa Bon cɛ ni muso ka kan nin silamɛya b'a fɛ ka walawala de fɛn fɛn ka jugu ka fɛn dɔw nati diinɛ kɔnɔ i m'a walawala mɔgɔ bɛ to kɔnɔnafili bɛɛ b'a dɔn kɛnɛ kan cɛ ni muso tɛ kelen ye cogo la u tɛ kelen ye u puissance la u tɛ kelen ye u ka khasaisu la u tɛ kelen ye u fangaw la u tɛ kelen ye u ka baara cogo la u tɛ kelen ye mais diinɛ fan fɛ bato min ɲinina cɛ fɛ o de ɲinina muso fɛ silamɛya bɛ daraja min di cɛ ma duɲa bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ ni muso fana ye baara kɛ o daraja kelen ye muso fana b'o de sɔrɔ bon fɛn fɛn ɲinina cɛ fɛ diinɛ kɔnɔ k'a k'a kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ɲinina muso fana fɛ k'a k'a kɛ fo ni lujuru bɛ muso la waati min na ni silamɛya bɛ nɔgɔya k'a ye k'a da lahaliya dɔ bɛ muso la farilajeliw bɛ wolojeliw bɛ o bɛ musow ka ko la bon a bɛ jouer o ka fɛn dɔw kan mais o tɛ cɛw la Bon donc a min bɛ yen silamɛya bɛ min fɛ kelenya min bɛ yen cɛ ni muso cɛ a bɛ fɔ ma ko al-adala al-adlu ko ka tilen cɛ ni muso cɛ bon o y'o de kuma yɛlɛma k'a kɛ k'u ka kan non non o man kan kɛnɛ yɛrɛ kan o muso yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ abada k'a ni cɛ ka kan muso yɛrɛ fana tɛ sɔn k'a fɔ lɔnnikɛla si tɛ duɲa kɔnɔ min bɛ se k'o fɔ ni lɔnni ye a kɛ nin bɛ fɔlɔ dɔrɔn mais ni lɔnnikɛlaw sigira a kuma ka gɛlɛn kelen don yɔrɔ jumɛn o de ye ko ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ tilenniya kɔrɔ ye juma ye ala ye droit fɛn fɛn di muso ma bɛɛ ka d'a ma ala ye droit fɛn fɛn di cɛ fana bɛɛ ka da o de kɔrɔ tilenniya nana i m'a jɛ a ka hakɛ si la i y'a bɛɛ d'a ma o de tɔgɔ ye ko al-adala mais k'u ka kan ko kelen don nin kuma in erreur ba de b'a la lɔnni kuma tɛ fewu ala ka limaniya d'a ma voilà o ye kuma surunman ye
o ye kelen ye ala ta ala bolo bara ɲuman na i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ kuran a dɔ la silamɛmɛ cɛ a musoman ala ɲɛ siranɲɛbaga cɛ a musoman ka cɛ cɛ musoman i ka kuma bɛ o jira o de bɛ kɛ kelen ye kelen ye mɛ fɛn min ye ko tɔw ye muso ye muso ye cɛ muso muso araro ka wa minnu na ala sa i fa dɔ la ala ani ala ye ala y'u fisa ɲɔgɔn ye fɔlɔ kuma yɛrɛ banna yen a y'a kun bima ka sababu kɛ jumɛn ye ni ala yɛrɛ y'u fisa ɲɔgɔn ye c'est à dire kuma banna ni ala ko a y'a ta kɛ tan dɔrɔn kuma wɛrɛ tɛ yen bima faddala allahu ba'dahum ala ba'din o kɔrɔ ye a ma la fɛn wɛrɛ kun de ko ni ala yɛrɛ de y'a kɛ ala tɛ kuma dan bɛɛ bɛ kuma a tila k'a fɔ ani u ye nafolo min bɔ ka taa musow ɲini donc e min wulila ka taa dɔ ɲini muso ni cɛ jumɛn bɛ jɔn ɲini cɛ de bɛ wuli ka taa muso ɲini f'a fa fɛ a ka so kɔnɔ bon hali dacogo la nature la dogolen hadamaden ni muso bɛna cɛ cɛ ni muso bɛna jigin den na i y'a faamu ni kɔnɔ bɛna sɔrɔ aw y'a faamu cɛ ka hayawan manawi cɛ ka spermatozoïde o de bɛ taama wururu fo ka da dɔ bɛ y'a faamu muso kɔnɔna la ka taa unbubu kɔnɔ ni tuyau dɔ bɛ nɔ muso ka buya muso ka buwayda b'o kɔnɔ cɛ ta bɛ taa nɔrɔ o de la i y'a faamu de donc cɛ de bɛ taa muso ta eh, sɛgɛrɛ u bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na n'u nɔrɔna ɲɔgɔn na u bɛ waati kɛ u bɛ tila ka ɲɔgɔn ɲɔni wuru u bɛ jigin wururu ka taa fo denso kɔnɔ den bɛ harahimu kɔnɔ n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sa ala bɛ sɔrɔ ka dali damina ala bɛ a ɲagami amshaji nabtalihi n'a y'a ɲaga ɲagami a b'a kɛ fila fila ye o tɛ naani ye a bɛ tila ka don ɲɔgɔn na ka ɲagami tugun ka kɛ naani naani ye o tɛ segin ye ka tila ka ɲagami tuguni ka nin kɛ segin ye ka nin kɛ segin ye o ye tan ni wɔɔrɔ ye an bɛɛ sɔrɔla tan de ɲagamili in kɔrɔ ye jumɛn ye pourquoi fila fila naani naani segin segin nin ye gundo de ala de b'o lɔn mais toujours cɛ de bɛ muso sɛgɛrɛ donc ni cɛ tun ma sɛgɛrɛ dun furu yɛrɛ tun tɛ ni tun ma cɛ tun ma sɛgɛrɛ hadamaden tɛ dugukolo kɔ kan i ye adadu dɔ fɔ sisan komi kuma dɔ la ne bɛ to k'i sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ mhm. nafa dɔ b'o adadu in na wa bon a nafa min b'a la o de ye zawujiya ye parce que n'a fɔra fila fila fila yɛrɛ bɛ bi yira fɔlɔ bisimila bi ye fila de a bɛ fɔ ba de ma ko batiniyatu nuqtati ba il basmalatil mutal sama ala ye kelen ye danfɛnw ye fila fila ye e y'a ye sa wa o de y'a to a ma kɛ kelen ye mais hadamaden fan fɛ fila fila bon n'an bɔra fila la e m'a ye ala kuranɛ kɔnɔ eh, walifajiri walayalin ashirin walifajiri walayalin ashirin nombre yɛrɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na nin yɔrɔ de don a ka ca de min yɔrɔ de kan walayalin ashirin su tan a ye tan fɔ pourquoi tan bɔra min wa shafi'i fɛn min ye fila fila ye fɛn fɛn ye fila fila ye dunan kɔnɔ an filɛ nin ye tan hadamaden ye fila de cɛ ni muso hali an datula fana a y'a ɲagami halakadali halakal insana amshaji nabtalihi ka kɛ fila fila ye ka tila ka kɛ naani naani ye ka tila ka kɛ segin segin ye

o ye zawujiya de ala ko wa shafi'i fila filaw wali watiri ani kelen kelen voilà bon fila fila ninnu hadamaden ka ɲinifɛn fanba bɛɛ bɛ yen de n'i bɛ dunan ɲini ka ban bɛɛ bɛ fila fila de kɔnɔ mais n'i bɛ ala yɛrɛ ɲini o ye kelen kelen dɔrɔn de ye qul huwa allahu ahad ahad ye kelen de ye innama ilahukum ilahun wahidun kelen ni kelenya fɔra dɔrɔn a bɛ alaya yira ni fila fila fɔra a bɛ danfɛnw yira mais fila ninnu cɛla fila fila ninnu cɛla min ka bon ala bolo ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye nimafɛnw de ye nimafɛnw nimafɛnw fana bɛɛ min ka bon a bɛɛ ye ni bɛ fɛn min na ni tɛ fɛn min na u tɛ kelen ye voilà ni bɛ fɛn min na o ye ala ka sekereba de bon ni bɛ fɛn min na min ka bon a bɛɛ ye o ye hadamaden de ye voilà fɔɲɔgɔnya bɛ hadamaden ni mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔ la mais min ka bon hadamaden bɛɛ o ye muhamadu ye ala ka limaniya d'a ma an bɛ se k'o surunya ten an ka tɛmɛ tan ni segin an bɛ se ka mun kɛ n'a ye n'a b'an mago tan ni segin ye sekereba de u b'a fɔ a ma ko naani sigiyɔrɔma naani o de y'a sekere o ka giri hali an k'o to ten naani o sigiyɔrɔma na naani sigiyɔrɔma naani i y'a faamu o ye tan ni wɔɔrɔ ye mais tan ni segin nin ye komi i ye ɲininka ale ale filɛ tɛgɛ kɔnɔ nin ye tan i ma nin ye vide ye arabukan na nin ye un ye o ye tan ni seegin ye bon tan ni seegin yɛrɛ sekere jumɛn ye o ye ɲɛnamaya sekere de ye hmm. o de fana bɛ wele kuranɛ kɔnɔ ko ala tɔgɔ la ko hayyun ha ye seegin ye ya ye di tan ye donc tan ni seegin yɛrɛ o de ye ɲɛnamaya sekere ye hali n'i b'a fɛ abo o ye sekerew de n'o tɛ i b'a fɛ ala yɛrɛ ka e ba ni dɔ kisi ɔ i bɛ taa i bɛ ayatul kursi karan saga kunkolo la i n'a fɔ siɲɛ wolonwula bon bisimilahi alhayyil qayyum ha nin de ɲɛnamaya mana fɛn na dɔrɔn a bɛ wuli ka jɔ ni ɲɛnamaya bɔra dɔrɔn a bɛ bin hayu alqayumu qayum bɛ na o de y'a to u fila bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ ɲɛnamaya de b'a to fɛn min binnen bɛ a bɛ wuli ka jɔ o tuma an b'a fɔ ya hayu ya bisimilahi alhayi alqayum wa fadayinahu bidibhin adim i b'a fɛ ka fɛn fɛn kisi Ah, n'i ye nin ye nin lɔn ala b'a fɛn kisi n'i ba banana ka damatɛmɛ i b'a fɛ ala k'a kisi fa bɛ dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw kɔnɔ k'a ka ko banna i b'a fɛ ala k'a kisi awa problème fɛn fɛn n'a bɛ duna kɔnɔ nin kɛ nin ɲɛnamaya sikiri ba de filɛ nin ye tan nɔ

don fana bɛ ala de jira i sɔnna ala ye o i bɛ ala de jira an ma sɔn ala ye o an bɛ ala de jira o ye kuma surunman ye o tuma ala ka si ni kɛnɛya di alhamdulillah an bɛ wasa alhamdulillah halisa an nana musow ka walanda kɔnɔ ne tun bɔra ni ye dɔɔnin yala gɛlɛya ko minnu bɛ taa ka musow sɛgɛrɛ silamɛya yɛrɛ b'a ye cogo di bon muso ye allahu taala ye muso bonya de annabi bɛɛ ye a muso classé ka bonya ala ka annabi bɛɛ et puis mɔgɔba fɛn fɛn n'i ye mɔgɔba ye ala bolo bɛɛ ye muso place d'a ma mun na parce que a da hali n'a danna o ma i ye mɔgɔba fɛn fɛn ye duna kɔnɔ a bɔra muso de la hali n'a danna o ma muso ye fɛn ba de i ye mɔgɔba o mɔgɔba ye a tigi ye karo kɔnɔntɔn ɲɔgɔn k'a birilen bɛ a ba kɔnɔbara kɔnɔ yen nɔ ka ɲasi ka taa tilebi yan fan fɛ yɛlɛ tun y'a question posé ko ni mɔgɔ min bɛ diinɛ wɛrɛ la tuma dɔw la awa mɔgɔ min ye diinɛ wɛrɛ muso furu a bɛ diinɛ wɛrɛ de la i y'a muso furu a bɛ daga silamɛya tuma dɔw la a kɛ cogo dɔw la bon n'i y'a furu i bɛ to i ka diinɛ la a bɛ to a ka diinɛ la i bɛ taa i ka misiri la a bɛ taa a fana ka batu yɔrɔ la voilà mais ala k'a kɛ a kɔnɔma don a sara ko a bɛ su don yɔrɔ jumɛn i y'a faamu de o yɔrɔ la lɔnnikɛlaw ko ko a tɛ su don silamɛw ka kaburuso la wa a tɛ su don fana kafiriw ka kaburuso la
u bɛ taa n'a yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ kaburuso ye wula kɔnɔ yɔrɔ dɔ la ka taa dingɛ sen mais u bɛ muso in ɲasi tilebi fɛ de parce que silamɛ tɛ a bɛ ɲasi tilebi fɛ de mun na a bɛ ɲasi tilebi fɛ parce que den min b'a kɔnɔ o ɲasilen bɛ ka taa kɔnɔbara yan fan de fɛ donc u b'a kɔnɔbara yan fan ye an ɲɛfɛla nin u b'o de ɲasi ka taa tilebi fɛ den bɛ ɲasi ka taa kɔ la kɔnɔbara aw bɛ yafa n ma den bɛ ɲasi ka ka taa ba kɔ de la ka ba kɔ la ala yɛrɛ ka hinɛ kama parce que lagala to dɔ ka na taa muso gosi n'a y'a sɔrɔ den bɛ ka ɲali bɛ ka a ɲasilen bɛ kɔnɔbara fan fɛ dɔ bolo bɛ se kɔnɔbara ma a bɛ se den yɛrɛ ma n'a wolola i b'a sɔrɔ a ɲada jɛngɛlen bɛ o kama ala ka hinɛ kama ala ye den ye munumunu tan k'a ɲada n'a kɔnɔbara ɲasi ba kɔkolo de la i y'a ye sa wa pour que n'i ye mɔgɔ gusa kola cogo i bɛna se den den kɛnɛ ma o tuma donc muso in n'a sara tan nɔ o bɛ muso yɛrɛ ɲasi ka taa tilebi fɛ parce que ale tɛ silamɛ mais den min b'a kɔnɔ o ye silamɛ silamɛ den don a fa ye silamɛ de donc a dun bɛ ɲasi ka taa kɔ de la muso in kɔ de bɛ ɲasi eh, kɔrɔn fɛ sisan nɔ a ɲada bɛ ɲasi tilebi fɛ walasa den in ka ɲasi ka taa kɔrɔn fɛ i y'a ye sa wa bon nin bɛɛ lajɛlen bɛ o mago dɔw yira bon donc euh, ala de ye nin bonya nin la muso kan ka tila tuguni ka muso kɛ k'a ka damuya k'a nɛɛma k'a ka sigi so kɔnɔ ka denbaya kɔrɔsi ka doni ni sɛgɛn ni ta ɲani ni fɛn bɛɛ i bɛ datugu don o don i bɛ taa i bɛ sɛgɛn i bɛ taa dugu jamanadan du jamana janw na ka taa sɛgɛn kɛ ka sɛgɛn kɛ ka nafolo ɲini ka balo ɲini ka na ale sɔrɔ so kɔnɔ a dahalenba a nɛɛmalen ala yɛrɛ de ye muso bonya muso de b'a fɛ k'a yɛrɛ bɔ dɔrɔn ala ka limaniya d'an ma an ka diɲɛ laban in kumacogo la k'i yɛrɛ b'o ka nɛɛma kɔnɔ n'o tɛ i sigi e ka lu kɔrɔsi i ka denw kɔrɔsi parce que e bɛɛ b'a fɛ a denw ka dunan bɛɛ dan de mais n'e bɔra denw kɔrɔ sisan sa ala ka limaniya d'an ma bon jɔn bɛ denw denw kɔrɔsi bon denw k'u si kɛ sa dɔrɔgutaw la k'u si ala ka limaniya ala ka limaniya d'an ma kasow la a bɛ sɔrɔ mun fɛ a kɔrɔsibaga tɛ yen n y'a y'u ka livre dɔ kɔnɔ ko denmisɛnnin dɔ bɛ farajɛ jamana in kan yen nɔ ala ale dusu kasira a ko ne bɛ laban mana san tan ni seegin sɔrɔ n bɛ jamana bila voilà ko parce que n tɛ n fa ye ka caya don o don a bɛ du kɔnɔ baara la n tɛ n ba fana ye ka caya parce que don a fana bɛ girin na donc an bɛ so kɔnɔ an t'an ba ni faw ye don a ko ne san tan ni seegin sɔrɔ don o don n bɛ bɔ ka taa fo indu jamana kan bon an ka jamana kan an k'an janto o la n'a ɲɔgɔnnaw kɔ bon ka muso fana bila tuguni baara gɛlɛnbaw la aya n'i taara jasa kɔnɔ sa i bɛ taa muso sɔrɔ san sa a bɛ kan ka ji sama ka bɔ kɔlɔn na a bɛ kan ka sɛnɛ kɛ cɛɛ bɛ baara minnu kɛ tuma dɔ dɔ bɛ girinya ka tɛmɛ ko muso bɛ cogo min komi cɛɛ bɛ cogo min baara gɛlɛn wɔsi bɛ a ɲaninen bɛ ayi a fɔra muso ka sigi de ka lafiya cɛɛ kan ka taa de ka taa sɛnɛ kɛ ka taa wɔsi ka na balo sama ka na a d'a ma so kɔnɔna la bon o tɛmɛnen kɔfɛ sa muso fana bugɔli cɛɛ dɔw tɛ foyi dɔn muso bugɔli kɔ muso muso muso ka bɔ muso bɛ se ka bɔ sariya la a bɛ se ka bugɔ mais a bɛ bugɔ tuma min na darbun ghairu mubarrahin i t'a gosa ɲɛda la i t'a gosa kɔnɔ la i b'a i b'a gosi yɔrɔ de la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la pikiri bɛ kɛ yɔrɔ min i b'a dɔn o yɔrɔ n'i y'a bugɔ yɔrɔw la a ka ca la a tɛ jogin wa bugɔli min fana don a tɛ kɛ fana abada dɛ a bɛ kɛ deli kɛlen kɔfɛ ka conseil caman di ka tila k'i kɔ d'a la dilan na ka fɛn caman kɛ fɛn caman ko sigi kɔfɛ ka sigi kɔfɛ a y'i ban ka segin a kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ sa a bɛ jate komi k'a yɛrɛ y'a bɔ hadamadenya kɔnɔ a taara a yɛrɛ bila position wɛrɛ la ani bugɔli ka kan n'o tɛ muso tɛ bugɔfɛn ye fewu ala ka limaniya d'an ma hmm. ala k'an bɛɛ lajɛlen kana hmm. bon o n'a ɲɔgɔnnaw olu ye muso ka karamaw dɔw ye ah, muso fana ala ka limaniya d'an ma Eh, ka taa n'a n'a ba bɛ ɲɔgɔn n'a ni cɛ ba bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ o fana ye problème ba de tuma muso caman bɛ tɔɲɔ tuma dɔw la voilà parce que i ye muso furu i ba fana bɛ yen o bɛɛ bɛ ka so kɔnɔ e ka kan ka mun de lɔn fɔlɔ o de ye k'a fɔ sariya ye fɛn fila bila ka si a kelen o kelen sariya y'a ka hakɛ fɔ i muso ka hakɛ ye nin ye a dafalen d'a ma i ba ka hakɛ ye nin ye a dafalen d'a ma kan'i ba tɔɲɔ i muso ye kan'i muso fana tɔɲɔ i ba ye i ba kana fɔ abada k'a b'i bila fɛn na k'i ka fɛn dabila muso ye ala k'i ka min k'a ye i b'a to ala ta la i t'a to i ba ta i kana fɔ fana k'i b'i i ba fana jɛ fɛn na muso k'i nɛgɛn ka taa fɛn dɔ kɛ i kan ka min kɛ i ba ye k'i b'i bamuso jaw ye i muso kama i k'i jija i ka taa sariyatigiw ɲininka muso ka hakɛ juman ye n ba ka hakɛ juman ye i k'a fila bɛɛ dafa ba kan'i bila muso ta dafali la muso fana kan'i bila ba ta dafali la nin bɛɛ lajɛlen ye muso ka hakɛw dɔ de min kan ka kɔrɔsi ɔ o tɛmɛnen kɔfɛ musow fana an bɛ tile min na bi bi in na ayiwa furucɛ bɛ fo jamana wɛrɛ ka fonctionnaire de don ka taa muso bila fo jamana wɛrɛ ka fonctionnaire ya la bon nin fɛn nin ye kojuguba de jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kan ka cogo bɛɛ kɛ cɛ mana kɛ yɔrɔ min na a muso ka kɛ ɲɔgɔn kan nafa caman de b'a la n'i y'u bɔ ɲɔgɔn na danger caman de b'a la komi an t'o kɛnɛ kan n'o tɛ a lawulilen don a kama ka société tiɲɛ net sisan sa ni muso ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan jɔn de bɛ den kɔrɔsi bon muso de kan ka kɔrɔsi cɛ tɛ jɔn bɛ muso kɔrɔsi bon cɛ tɛ cɛw minnu bɛ siran muso ye n'a sɔrɔ u b'a la a cɛ bɛ yen de u b'a la a muso a cɛ tɛ jɔn bɛ siran ɲɛ donc a danger danger société kɔnɔ danger de b'a la jamana ɲɛmɔgɔ kan ka cogo bɛɛ kɛ fonctionnaire kɛnɛ a muso bɛ yɔrɔ min na aw k'a bila yen kana aw kan'a n'a muso fara parce que ni idée dɔ de a bɔlen bɛ kɔfɛ ka na de kun dɔ de kama wasa ka silamɛya ti pewu ka jamana ti pewu i t'a fɛ ka don min hali ni mɔgɔba de a bɛ se k'i don nɔgɔ la o a bɛ se ka cɛ don nɔgɔ la parce que muso t'a da fɛ a bɛ se ka muso don nɔgɔ la cɛ t'a da fɛ donc k'u bɔ ɲɔgɔn kan kojuguba don ala ka limaniya d'an ma mm. donc muso ka ni tɔɔrɔ minnu bɛ la kan bon a misaliyaw ka ca jinɛw bɛ min kɛla bɛ o y'a jugumanba dɔ o de don muso bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to ayatul kursi kɔ sali o sali a siɲɛ kelen i b'a karan n'i y'a lɔn fana tuma tuma i bɛ se k'a karan tu la tulu la siɲɛ wolonwula wala siɲɛ dama dama yama wala tan ni fila bisimilayi sekere de y'o ye wolonwula o ye an o ye o ye niw ka sekerew ye parce que jinɛ ninnu bɛ monde min kɔnɔ o ye an ni ka monde de donc nombre sept ou bien douze ni ayatul kurusi k'a karan tulu la ka to ka mɔ a la k'a karan ji la ka mi a la tuma dɔ a bɛ se k'a karan nɔnɔ la k'a mi parce que n'a bɛ taa kɔnɔbara kɔnɔ n'u bɛ dɔrɔn a bɛ digi u la ayatul kurusi kɔni ka jugu ma fo ka dama tɛmɛ mais toujours min yɛrɛ bɛ karan kɛ sekere b'o tigi la ala tɔgɔ ye sekere ye kuranɛ ye sekere ye mais e min yɛrɛ bɛ karan kɛ sekere b'a la n'a sɔrɔ limaniya nɔrɔ belebeleba b'i dusukun na n'e ye kuranɛ karan a b'u jeni pewu a bɛ se ka jinɛ miliyari jeni ka bɛɛ faga n'a sɔrɔ nɔrɔ bɛ kɛ dusukun na o ni nurun ala nurin ala tɔgɔ nɔrɔ ani e yɛrɛ dusukun nɔrɔ n'u fila ɲɔgɔn sɔrɔ tasuma bɛ dan t'o la ala ka limaniya d'an ma ala k'an lajɛlen kanda ustaz sheikh yakubu dukure an ye musoba dɔ tɔgɔ mɛn ko rabiatul adawiya an bɛ se k'ale dɔn dɔɔnin wa bon rabiatul adawiya ye muso ye muso bɛɛ kan ka maa min ladegi a ɲɔgɔn ka dɔgɔ dun an m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ yen mais a ɲɔgɔn ka dɔgɔ parce que ala kanu de b'ale muso in filɛ ala de ka d'a ye fo ka dama tɛmɛ mais an fana bɛ muso caman ko mɛn bi bi na vraiment k'ala ko ka bon an y'u caman ye bi k'ala ko ka bon o tɛ yɛrɛ a b'a bɔ dɛ mais i bɛ muso dɔ ye muso yɛrɛ ka diinɛ ko ka bon bon bi a bɛ ne ka da bonya ka tɛmɛ hali cɛw ta kan muso yɛrɛ ka kalan fɛ min kana cɛ ka tɛmɛ cɛw ta kan bon rabiatul adama tun bɛ adawiya tun bɛ wuli de su dugu tila fɛ ka kɛ nafila ye ala kira tun b'a kɛ cogo cogo a tun b'a kɛ ten parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ala kira muhamad ma wa min leyili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min leyili sufɛlaw fɛ muhamadu eh, fatahajjat wuli i ka sufɛ sali kɛ bihi ni kuranɛ karanni ye mɔgɔ sunɔgɔlen kɔfɛ e ka wuli i ka jogo fila jogo naani jogo seegin jogo wɔɔrɔ jogo tan ani jogo tanw n'a ɲɔgɔn na fo tan ni filaw n'a ɲɔgɔn na i ka kuranɛ karan bihi ni kuranɛ ye asa n'i y'o kɛ muhamadu an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda annabi bɛɛ bɛ ɲɛb'i fɛ maqami min lahara lon muhamad ni ala b'o d'i ma k'a sabuya kɛ mun ye sufɛ saliba o de y'a to diinɛ kuma bɛɛ éducation spirituelle yɔrɔ de ka girin an bɛ girin tuma bɛɛ sunna a yira a yira kɛnɛ kan non non non non ala kira ka sunna wɛrɛ bɛ yen n'o dugu tilafɛ wuli k'i dusu ɲɛsin ala la ka kuma ala fɛ éducation spirituelle ala ko n bɛ maqamaba in d'i ma o de kama a m'a fɔ tɔ ninnu kama o de y'a to mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ sunna yɛrɛ kisɛ ye a sa a jama bɛ yɔrɔ min na i ɲɛsin éducation ala kira a ka côté min bɛ wele ko côté spirituel i ɲ'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc muso in tun bɛ si de ka ala bato fo ni ala batora ka dama tɛmɛ ala bɛ lɔni dɔ d'i ma bon a tora ala bato kɔnɔ kuma dɔ nana a kuma dɔ nana tila la bon lɔnnikɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la dɔw ko k'a jo b'a la dɔw ko a jo t'a la ne kelen bolo a jo b'a la cogo dɔ la o ye mun ye a ko n tigi ala ne t'i bato la i ka janna kama parce que ni n y'o kɛ n kɛra nataba ka bato ye n t'i bato fana walasa i ka n kisi i ka tasuma donni ma ni n y'o kɛ o ye min b'i bato la siranya kama ni siranya ko tɛ n t'i bato ne b'i bato n y'i ka jɔn de n bɛ n jɔ jɔnya la e de n tigi ye taayɔrɔ wɛrɛ tɛ yen k'i wale ɲuman lɔn i ye ɲuman min kɛ n ye ka n kɛ mɔgɔ ye ka tila ka n kɛ n b'i bato nin cogo na k'i yɛrɛ kanu don n dusu na n b'i bato de i n'a ka kan a banna i n'a ka kan i ye n sara o i ma n sara o i n'a ka kan wa nin yɔrɔ na lɔnnikɛlaw ko non o bɛ kuranɛ kɔnɔ an b'a fɔ an b'ala bato janna kama ani k'an kisi tasuma ma o ma fɔ a ma fɔ' bato kama ala bɛ batu parce que ala de batu ka kan ala de ko n'aw ye n batu n b'aw don alijanna kɔnɔ n b'aw sara alijanna ye mais k'a fɔ an bɛ ala batu alijanna de kama ani tasuma kama o ma wajibiya ala bɛ batu ala de kama an b'i batu ala kama i k'an ka min kɛ an b'o kɛ i k'an ka min to an b'o to yen ala yɛrɛ fana ko n'aw y'o kɛ ne fana b'aw don alijanna kɔnɔ n bɛ nin k'aw ye donc o ye ala yɛrɛ ka ɲumaya de mais k'a fɔ an b'i batu i ka nin de kama a kɔrɔ aw tɛ aw tɛ batu n yɛrɛ kama aw bɛ n batu n ka ɲumaya de kama wala ka kisi n ka tɔɔrɔ ma donc ale ma taa o fɛ Lɔnnikɛla dɔw y'a jalaki ne m'a jalaki Ala ka limaniya d'an ma. Waati n'a cogoya kama ni mɔgɔ min ko k'i ka muso bɛɛ lajɛlen ladi silamɛ muso bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka mun de fɔ? An bɛ min fɔ muso bɛɛ lajɛlen ye muso tɔgɔ ko aljinsul latif Ala yɛrɛ ye jinsu min kɛ latifu ale ka ko fɛgɛyalen de don a ka kumakan ka misɛn ni cɛ ta tɛ kelen ye a farikolo ni fari muso farikolo cɛ ka cɛ farikolo ka gɛlɛn cogo min na ale ta tɛ ten a ka lahaliya bɛɛ jinsu latifu de musow ka kan ka kɛ alabatulabaw de i n'a fɔ rabiatul adawiya bon ala tɔgɔ de bɛ ko ya latifu komi a fɔra muso ma ko jinsu latifu ala tɔgɔ latifu ka ɲi muso ma kosɛbɛ ya latifu ya latifu ya latifu n m'a fɔ ya latifu dɛ ti a na ti o jate bɛ bɛn ayiwa kɛmɛ naani ma n'i ko ti ɔ o ye kɔnɔntɔ de ya latifu ta tu ti ya latifu kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔ n'i ban'o la i b'a fɔ ala ala i tɔgɔ latifu kama i ka ne ka ko bɛɛ nɔgɔya ka n denw ka ko bɛɛ nɔgɔya n'i banna mɔgɔ bɛ tawasulu kɛ ni ala tɔgɔ ye a n'a ka kumakan ye ala ka kumakan in latifu yɛrɛ bɔra ala tɔgɔ wolonwula de la ala tɔgɔ wolon eh, kuran aya wolonwula la kuran aya wolonwula nin kelen b'a la ko allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa alqawiyyul aziz lɔnnikɛlabaw taara a sɔrɔ secretba de b'o kɔnɔ harijigɛ yɛrɛ secret de b'a kɔnɔ a fɔɲɔ sumani de bɛ na i ma k'i bɔ i ka problème kɔnɔ i bɔra kɔnɔ cogo cogo i t'a lɔn la o de ko de latifa fɛgɛman de bɛ na a nɔgɔman de bɛ na fɔɲɔ sumani woro ka sɔrɔ den mana fɔ i bɔra cogo cogo i t'a lɔn i bɛ problème kɔnɔ i bɔra cogo cogo n'i nɔ latif la dɔrɔn a bɛ n'i mun de n'i bɔra i bɔra cogo cogo i t'a lɔn donc ala tɔgɔ bɛɛ silamɛ bɛɛ ka baara don ne yɛrɛ karamɔgɔba dama dama ye o lamana u ye ala tɔgɔ caman u y'a yɔrɔ o ko ma ko olu laban min ko ko ye latifu de u bɛ fɛn fɛn ɲini na u y'a sɔrɔ latifu de kɔnɔ donc ya latifu kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn n'i banna kuran aya in bɛ ta allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa alqawiyyul aziz hali n'a kɛra o siɲɛ wolonwula parce que latifu siɲɛ wolonwula o de bɛ kuranɛ kɔnɔ ni aya in ta siɲɛ wolonwula o ka ɲi bon latifu yɛrɛ n'i y'o ta kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔn o ye a nombre ye mais a secret belebele ye k'a répéter fo siɲɛ wolonwula voilà secretba kɛ do tun b'o kɔnɔ secret belebeleba de b'o kɔnɔ n'i y'a kɛ siɲɛ wolonwula kɛni 129 multiplié par 7 kɛmɛ ni mugan ani kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma wolonwula o bɛ taa nombre min d'i ma o ye secretw ka secret de ye i tɛ secret si lɔn diɲɛ kɔnɔ min ka bon ye kɛmɛ ni kɛmɛ ni mugan ni kɔnɔntɔn sigiyɔrɔma wolonwula. I bɛ se k'a bɛɛ kɛ sigiyɔrɔ kelen na wa walima ah, dɔ kɛ bi ka dɔ kɛ sini. Bon o fana bɛ se ka kɛ n'i kɔni y'a kɛ sigiyɔrɔ kelen na o de ka ɲi. O la a bɛ bɛn kɛmɛ kɔnɔntɔn ani saba. bon kɛmɛ kɔnɔntɔn ni saba ye secret dogolenba de kɔni y'u bolo donc o de y'a to mɔgɔ b'i nɔrɔ latifu la ala tɔgɔ ka ca hayyun qayyum bɛ yen

mɔgɔ mɔgɔ i nɔrɔ nin na i bɛ a nɔ ye dɔw b'a wiridu fajiri salen kɔfɛ secretba de b'o la ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis donc ala tɔgɔ nafa tɛ ban fana ye siɲɛ joli bon ya hayu ya qayyum ya latifu dɔw b'a wiridu siɲɛ bi wolonwula dɔw b'a wiridu kɛmɛ ani bi wolonwula ani naani bon minnu bɛ eh, ala nombre secretw lɔn olu bɛ taa kɛmɛ ni bi wolonwula ani naani fɛ mais fɛn dɔ bɛ yen ko usul eh, mɔgɔ caman taa o de fɛ ala hayun qayyum lasili ye mun de ye hayun qayyum lasili ye de un de ye ale secret un de hayu hadamaden jɔlen bɛ ala fana jɔlen bɛ n'a ka danfɛnw ye bon hadamaden jɔlen don bon hayu pourquoi parce que ɲɛnama de b'a la haya hayu bon ni mana bɔ dɔrɔn hayatu bɛ bɔ yen dɔrɔn a bɛ bin donc ya hayu ɲɛnamaya a b'i jɔ pour que i ka ɲɛnama ko i bɛ to jɔlen fo ka t'i sa bɛɛ b'i i se k'i ɲɔni k'u b'i b'i place la wala k'u b'i juguya wala k'i faga i tɛ bin i bɛ to jɔlen fo ka t'i sa Bon o sirru bɛ ya hayyu ya qayyum kɔnɔ donc a nombre ye un de ye donc n'i y'a kɛ fila ye a bɛ kɛ onze ye bon n'i y'a kɛ saba ye sa o de y'a secret yɛrɛ kɛmɛ tan naani e kɛmɛ tan ni kelen o ka girin ka tɛmɛ kɛmɛ ani bi wolonwula ani naani bɛ karamɔgɔ bolo a ka a ka bon pewu parce que o ye hisabul jummal de o ye istilahu de mais nin ye usul de qayyum jɔli de donc hayyu qayyum yɛrɛ jɔli bɛ a jɔli a bɛ un de yira donc i bɛ taa yen de bon un fana mun de b'a jɔ ɲɛnamaya ni ni taala a bɛ bin de donc kɛmɛ ani tan ni kelen ou bien kɛmɛ tan ni kelen ni i bɛ un kɛ ka un kɛ ka zero fila k'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye mille un ba kelen ani kelen ye dɔw yɛrɛ b'a kɛ waa kelen ani kɛmɛ tan ni kelen ye en tout cas un un de ye hayyun qayyum secret belebele ye o y'o surunman ye Ustaz Yakub Dukure Sheikh Yakub i nafa a ka bon a ka ca an b'a ɲini Allahu taala fɛ ala k'a mɛɛn an na an bɛ duwa kɛ ka baara kuncɛ inshallah alhamdulillah an b'a ɲini Allahu taala a ka yafa ala kira manton ma ala ka hinɛ ala kira manton na ala ka hinɛ an ka jamana la ala ka hinɛ silamɛya la ala ka hinɛ silamɛw la ale ala yɛrɛ ka hinɛ kama a kana an filɛ hadamadenw ma ye an ka tiɲɛli bonyana zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas tiɲɛli bɛ fan bɛɛ bɛnbaliya bɛ fan bɛɛ hali karankɛlaw ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya bɛ kuma tɛ mɔgɔ tɔ donc ala diminenba don mais ala yɛrɛ ka ka hinɛ filɛ